Tá go maith mar sin, a chairde. Tá fáilte romhaibh isteach chuig an darna seimineár sa tsraith seimineár de chuid na scoile agus gan dabht tá fearadh na fáilte fé leith roimh Bhrian Manners, cainteoir an lae inniu. Tá sean-aithne agam ar Bhrian, mé fhéin, ó Choláiste na Tríonóide fadó. Is as Dún Droma do Bhrian i mBleá Cliath agus tá spéis aige le fada sa cheol agus sa chultúr Gaelach. Tamall de bhliantaibh ó shin tháinig sé fhéin trí thimpiste ar cheolchoirm agus ar léacht bheag i gCill Chainnigh. áit ar chuala sé an tseana-chláirseach Ghaelach á seinnt. Agus gan dabht, ón gcláirseach seo cloiseann tú ceol binn agus ceol atá ana-dhifriúil ón ngnáthchláirseach a chloistear anois. Spreag sé seo a shuim san uirlis agus i gcultúr a cheoil sin. Scríobh sé aiste ar an ábhar ina dhiaidh agus, gan dabht, ina dhiaidh sin arís, leabhar ar an ábhar, leabhar dátheangach. Tá cóip de sin, tá an clúdach le feiscint taobh thiar de Bhrian, tá sé agam féin leis, is leabhar breá ar fad é, agus an teideal atá air ná Cláirseach Choláiste na Tríonóide, Éire agus an Uirlis Cheoil is Coimhthíche ar Domhan, agus ar an dtaobh eile tá leagan Béarla de, agus sin The Trinity College Harp, Ireland and the Most Exotic Music Instrument in the World. Agus do thuill an leabhar seo aitheantas idirnáisiúnta, gan dabht, agus mar tamall ina dhiaidh sin, tar éis dó an leabhar a fhoilsiú, bhí sé ainmnithe agus fuair sé scéal ón Músaem mór le rá idirnáisiúnta i Nua-Eabhrac, an Met Museum, bhíodar i dteagmháil leis toisc an leabhar a bheith ainmnithe ar an ngearrliosta do Dhuais Nicholas Bessaraboff, sé sin ón American Musical Instrument Society. Agus is ar ábhar an leabhair a bheidh Brian ag caint linn inniu. Mar sin, fé mar a deirim, fáilte romhat isteach, a Bhriain, go raibh maith agat as tabhairt fé seo agus gan a thuilleadh moille mar sin fágfaidh mé fút féin é an taighde seo a chur in ár láthair. Go raibh míle maith agat a Phádraig, Dia daoibh ar fad. Tosóidh mé. Mar dúirt Pádraig ansin, tá an léacht seo ar chláirseach Choláiste na Tríonóide. An t-ainm eile atá air ná an chláirseach Bhrian Ború. Sa lá atá inniu ann, tá an chláirseach le feiceáil gach áit timpeall na tíre seo, ar airgead, ar phasanna, i gcoláistí, i gcomhlachtaí is aroile. Fágfaidh mé Éire ar feadh nóiméid agus rachaidh muid go Meicsiceo. Scéal idirnáisiúnta!

Ní hea. An rud nach bhfuil ar eolas againn ná gurb é an fear seo a thug an inspioráid do Zorro. Tá an dealbh seo lonnaithe taobh istigh den dealbh ollmhór seo, Aingeal an Neamhspleáchais, i lár Chathair Mheicsiceo. A ainm ná William Lamport, ó Loch Gorman, a bhí ag iarraidh neamhspleáchas Mheicsiceo a bhaint amach, neamhspleáchas ó na Spáinnigh. Rinne sé iarracht éirí amach a chur ar bun le tacaíocht na ndúchasach Meiriceánach agus na ndaoine gorma. Bhí sé ar intinn aige go mbeadh siombail nua an Mheicsiceo neamhspleáchas, an siombail seo agus ní an Z.
This is his coat of arms, probably self-designed, with a harp in the lower left corner symbolising his Irish heritage.
Ina theannta sin go léir, tá an cineál cláirseach seo, cláirseach na hÉireann, ar chara fás idirnáisiúnta. Bhí sin in Canada, an cláirseach glaonn siad Harp of Tara ar an cláirseach ansin. Bhreatain mar is eol dúinn do Tuaisceart na hÉireann, Montserrat áit a raibh an Gaeilge eh, á labhairt tráth sa Caribbean, glaonn siad The Maid of Erin with her harp. Um, arís an Canada agus an Montserrat. Ar deireadh, chuir mé an cheist, cad is cláirseach ann? Cad é cláirseach na hÉireann? Ar bhallaí na pirimidí tá pictiúirí le feiceáil agus cruth cláirsí orthu. Ach an chláirseach le trí thaobh, is nuálaíocht Éireann, Éireannach é siúd. Is scéal aosta é scéal na gcláirsí i stair na hÉireann. Ach cad is stair ann? Tosaíonn stair éigin nuair a thosaíonn an tír sin ag scríobh. In Éirinn, sin an ceathrú céad. An raibh cláirseach tríthaobhach in Éirinn faoin am seo, nó an uirlis ar nós é seo a bhí ann? Ag am éigin roimh an haonú haois déag, an chéad fianaise, cruthaíonn na hÉireannaigh an tríú taobh. An uirlis is sine a mhaireann go dtí an lá seo ná cláirseach Brian Boru, nó cláirseach Choláiste na Tríonóide a thugtar uirthi chomh maith. Is cláirseach Gaelach í seo, comónta timpeall na hAlban agus na hÉireann sa Mheánaois. Sa lá atá inniu ann, tá 18 cláirseach Gaelach fós ag seasamh i museaim agus mar sin de, an formhór in Éirinn agus in Albain agus ceann amháin i mBoston, sé sin an Bunworth Harp.

Gan ag tógáil san áireamh an t-organ eaglasta, is í seo an uirlis ceoil is casta agus soifisticiúla san Eoraip ag an am, agus b'fhéidir sa domhan. Dar ndóigh, bhí dearcadh i réim i Sasana ag an am gurb iad na Gaeil,

Is tuiscint an-soifisticiúil den ré sin sa stair. Ach cén fáth gur chuir na Gaeil an méid mór fuinnimh isteach in uirlis seo? Is gá tuiscint maith a bheith agat ar chultúr na hÉireann sa Mheánaois. Faraor, níl mórán againn leis an tuiscint sin. Dúirt ollamh ó gCorcaigh tráth gurb é an gnáth-thuiscint a bhí ag Éireannach maidir leis an Meán-Aois ná woolly and foolish notions about wandering tribes and barbarous chiefs ó an tOllamh Donncha Ó Corráin, um, excuse me, seo san Irish Times. Um, Ollscoil Cathair Corcaigh é. Agus cultúr domhain, casta agus soifisticiúil a bhí ann. go polaitiúil, go dleathúil agus go sóisialta. Nuair a smaoineann muid ar chultúr na nGael, ní smaoineann muid ar scoileanna leighis, mar shampla. Cérbh í an chéad tír san Eoraip a scríobhadh leabhar leighis ina teanga féin agus ní sa Laidin nó Gréigis? An Fhrainc? Sasana? Ní hea, ach Éire. An rud sin a thomhaiseann am, clock i mBéarla. Shíolraíonn sé sin ó clocke sa Sean-Ollainnis, sin ó clocca sa Laidin na Meánaoise agus sin ó chlog na Gaeilge. Mar a dúirt an ealaíontóir Albanach George Bain agus é ag labhairt faoi ealaín an leabhair Ceanannais, déanann daoine botún mór nuair a ceapann siad go dtagann forbairt cultúrtha

B'fhéidir gurb é buaicphointe chultúr na hÉireann ná forbairt na Laidine, agus dá bharr, forbairt na Gaeilge. Tagann an Laidin anseo sa 5ú nó sa 6ú haois, in éindí leis an gCríostaíocht. Cuireann siad athnuachan tábhachtach ar bun sa teanga sin. Cruthaíonn siad ceannlitreacha, spásanna idir focail, paragrafanna, agus poncaíocht bhunúsach a onnmhairítear ag na manaigh agus iad ag taisteal timpeall na Mór-Roinne. Dar ndóigh, úsáideann na teangacha nua-aimseartha na ceannlitreacha is araile céanna sa lá atá inniu ann, buíochas do na Gaeil. Tá an chláirseach fite fuaite leis an ngrá seo do theanga. Ba é príomhdhualgas an chláirseach Ghaelach ná tionlacan filíochta i gcúirt an taoisigh. Ach cad 'na thaobh an filíocht seo go díreach? Sa saothar an fhile, aicme aonarach, uasaicme, a raibh mar dhualgas acu cumadh na filíochta, agus cumadh na filíochta amháin, taobh leis an aicme seo bhí aicme an reacaire, agus b'é a obair mbeatha ná filíocht seo a aithris. Ach b'fhéidir gur chan siad é, níl na saineolaí cinnte. In éindí leis an chruitire agus leis an bhfile, ba triúracht ríoga na cumarsáide ealaíonta iad in Éirinn na nGael. Scríobhadh an filíocht seo sa Ghaeilge Chlasaiceach. Baineann an cineál Gaeilge seo buaicphointe amach idir an dara agus an séú haois déag. Is teanga liteartha í seo, ní teanga labhartha. Déarfadh saineolaí áirithe gurb í seo ceann de na buaicphointí na hEorpa ar fad trasna na haoiseanna. Mar a fheiceann sibh ansin, sin íomhá Derricke. Is fuath liom é anois, caithfidh mé a rá, ach an t-aon cheann atá ar fáil don triúracht ríoga seo. Is trua nach bhfuil ealaíontóir tar éis aon rud níos fearr ná sin a dhéanamh mar is saghas bolscaireacht atá ansin chomh maith. Ní raibh na filí seo go hiondúil ag scríobh faoina gcroíthe briste ná áilleacht an nádúir, uaireanta bhí, ach agus tú ag éisteacht le agus ag breathnú ar an bhfilíocht agus é á aithris i gcúirt an taoisigh, bheadh sé ar nós ag breathnú ar an Six One News. nó fiú Fox News ná má bolscaireacht an Taoisigh a bhí i gceist. Tá súil agam go raibh na filí beagáinín níos cliste ná Fox News ach ar aon nós. Úsáidtear an focal bard chun cur síos ar an bhfile seo. Tá sé míchruinn go hiomlán. I dtús báire, is focal Gaeilge é bard, agus ciallaíonn sé file íseal-aicme sa teanga sin. Bhí dlíthe agus céimeanna staide ag baint le haicme na bhfilí. Bhí dlíthe bainte le haicme na gcláirseoirí chomh maith. Bí ag machnamh air seo. Ba chóir a ingneacha cláirseoirí a bhriseadh. Is cosúil nach ndearna an réalt ceoil seo aon obair lámha taobh amuigh de sheinnt na gcláirsí. Scaoilfidh mé ó chóir anois. Ag an nath cainte sin 'eight hundred years of occupation', mar is ráiméis é. Tháinig na Sasanaigh i 1169 ach laistigh de thrí chéad bliain nó mar sin, bhí siad chomh Gaelaí leis na Gaeil féin. An chosúlacht air gurb é seo obair na haicmí intleachtúla den chuid is mó, i.e. na filí. B'fhéidir go cóir staidéar a dhéanamh ar na modhanna céanna a d'úsáid na filí. chun an tír seo a ath-aontú arís. Dá mbeidís fós linn, b'fhéidir go mbeadh na hAontachtóirí sa Tuaisceart níos Gaelaí ná na Gaeil féin faoin am seo. Faraor, briseadh cultúr na nGael i gceart le linn réim Anraí a hOcht. Feiceann tú anseo, brón orm, talta Sasanach. tar éis tamaill agus roimhe sin talta Sasanach agus an chuid is mó den tír tá sé faoi chumhacht na nGael agus dlí na nGael agus teanga na nGael ar aon nós. Mar a dúirt mé ansin briseadh cultúr na nGael i gceart le linn réim Anraí a hocht agus iad siúd a tháinig ina dhiaidh. Is ceoltóir fánach anois an cláirseoir Ag aimsiú pátrúnacht cibé áit gur féidir, téann roinnt ar imirce go cúirteanna ríoga na hEorpa, chuig an Fhrainc, chuig an Spáinn, an ceann seo ón Danmhairg, cláirseoir ansin sa cúirteanna ríoga an Danmhairg. Thug Eilís a haon post do chláirseoir ina banna ceoil ríoga féin. In ainneoin sin, eisíonn na focail seo ina ainm, 'Execute by martial law bards, rhymers, harpers'. An chláirseach fánach ba cháiliúla san am seo ná Turlough O'Carolan. Is cineál ceoil éagsúil é ceol an Chearbhallánach, saghas meascán de cheol barócach, ceol a raibh mór éileamh air sna tithe móra ag an am, agus an ceol Gaelach. Seo na Chieftains ag seinnt.

Cosúil leis na Seana-Ghaill, bhí na Nua-Ghaill, seo so 17ú aois, tógtha le cultúr na nGael, ceol O'Carolan ina measc, dar ndóigh. Tagann an frith-chultúr Sasanach seo chun cinn i 1798, Réabhlóid Protastúnach den chuid is mó. It is new strung and shall be heard. Tuigeann na Protastúnaigh céanna go bhfuil ceol na hÉireannach i mbaol bás iomlán. Eagraíochtar Feis Ceoil na gCláirsí i mBéal Feirste i 1792. Tá formhór na gcláirsí atá i láthair aosta nó dall. Fostaíochtar ceoltóir clasaiceach óg chun gach rud a chloiseann sé a bhreacadh síos. Dá bharr sin, tagann formhór ceol na gcláirsí an lae inniu ón bhféile sin. Agus an tuiscint atá againn ar an traidisiún na gcláirsí in Éirinn, i measc an ceol sin tá Danny Boy. In ainneoin na hiarrachtaí seo, i ndeireadh an dála, faigheann an traidisiún bás. Le linn athbheochan Gaelach ginearálta sa naoú aois déag, cruthaíochtar cláirseach nua, an cláirseach Éireannach nua-aimseartha.

A Bhriain, tá tú caillte againn ansin.
Sé sin bhur. Tá rianta Flanndearg, sé sin Vermilion Red, ar chláirseach na Banríona Máire in Albain. Sa mheánaois, ba ionann Flanndearg agus an t-órdhuille, sé sin Gold Leaf. Sa uirlis chláirseach seo, seo an uirlis chláirseach na Tríonóide, siombal an stáit le dath, de réir mar a cheaptar. Mar níl an, níl an, níl an staidéar déanta, déanta fós i gceart ar cad iad na dathanna a bhí ag, ag an gcláirseach seo. An cláirseach nua Éireannach, is cláirseach Eorpach clasaic, chlasaiceach é de shaghas i ndáiríre, i ndeireadh na dála ach le cruth Gaelach, sin an méid.

Tá an dallamullóg curtha ar an bpobal, iad ag ceapadh gur ionann an seanchláirseach Gaelach agus an ceann nua. Ach an ceist mór fós le freagairt, cén fuaim atá ag an gcláirseach Gaelach? Sna 1960idí, bhí cead ag an BBC cláirseach Gaelach a thaifeadadh, sé sin, an Brian Boru i gColáiste na Tríonóide. nó an cláirseach Coláiste na Tríonóide. Tagann scoilteanna san uirlis dá bharr, agus ní sheinnfear é arís. Ach an taifead a rinne siad, tugann sé, tugann sé nod dúinn ar, ar an bhfuaim a bhí ag na huirlisí seo, cineál, b'fhéidir, meascán de ghiotár agus pianó. B'fhéidir éisteacht leis an taifead anseo.

Altogether unlike the sound of any gut-strung modern harp, mar a dúirt Joan Rimmer, staraí agus ceoleolaí a bhí bainteach leis an tionscnamh seo? Ó am go ham, tógtar cláirseacha Gaelacha ag déantóirí cláirsí. Ach an bhfuil an fuaim ceart agus fíor acu? Go deimhin, nuair a tógadh macasamhail den Bhrian Boru agus nuair a cuireadh téada orthu bhí fuaim uafásach astu agus théidís as tiún go héasca. Dar le Ann Heymann ó Mheiriceá, pictiúr anseo di, scoláire na cláirsí Gaelaí, bhí réiteach aici ar an fhadhb. sean-lámhscríbhinní léite aici, chreid sí gur úsáideadh ór agus airgead do na téada go hiondúil sna seanlaethanta. Dá bhrí sin, chuir sí téada óir ar an macasamhail a bhí den Brian Boru agus go tobann, d'fhan sé i dtiúin. Seo í ag seinnt le téada óir.

chun tuiscint cheart a bhaint amach ar an gcláirseach Gaelach. Gan dabht, beidh réiteach ag an eolaíocht agus ag an am ar na gceisteanna deacra nach bhfuil freagraithe go fóill. Ach, tuigfear arís sa todhchaí, fírinne an tseanráiteas Gaelach seo, caid gach ceol go cruit is binn gach ceol go dtí go chloistear an chruit.

Tá go maith a Bhriain, go raibh maith agat, an moill liom a ríomhairéin ansin. An-mhaith agus díreach dhá cheist agam ort go tapaidh b'fhéidir mar thús agus beidh fáilte roimh cheisteanna ansan ina dhiaidh ó dhaoine eile ach is dócha rud amháin a ritheann liom ag cuimhneamh ar an gcláirseach nua-aoiseach. Is dócha an cheist atá agam ná, bhfuil an ceart agam nár úsáid Seán Ó Riada í in aon chor? Sin an chéad cheist agus agus abair an eol duit a mheas féin ar ar an gceist seo agus is dócha an darna ceist atá agam, luaigh tú an focal 'cruit' ansin. Cad é an difear idir 'cruit' is 'cláirseach'?
Bhuel, Seán Ó Riada féin, Ní raibh aon meas aige ar chor ar bith ar an chláirseach nua Éireannach, cad a dúirt sé, a blurred sound played by drooping feminine figures. Ní raibh, bhí sé, so ní raibh, ní raibh cead ag aon chláirseoirí a bheith i sa Ceoltóirí Cualann. D'úsáid sé an harpsichord. Cheap sé go raibh an fhuaim ón harpsichord níos giorra don cheol a bhí ag an seanchruit. Anois bhí sé ag iarraidh chruit a chur cruit a dhéanamh agus d'éirigh leis ach fuair sé bás i ndáiríre go dtí go raibh an rud ceart déanta aige. Tá sé, tá sé, ceapaim gur féidir leat é a, tá sé ar fáil i gColáiste Ollscoile Corcaigh, tá sé acu. Ach mar, mar is eol do daoine, d'éirigh leis an bodhrán a thabhairt ar ais go dtí an traidisiún mar bhí sé ag fáil bás agus ní raibh sé, ní raibh sé comónta sa traidisiún ag an am sin. agus an chéad tionscnamh eile a bhí aige ná an seanchláirseach a thabhairt ar ais. Now, bhí Derek Bell bainteach leis na Chieftains agus sé sin, tá an Chieftains na Ceoltóirí Cualann tar éis, tháinig na Chieftains ó Ceoltóirí Cualann agus thriail Derek Bell cláirseach Gaelach a chruthú. Ach fós, an ag cláirseach Gaelach fiú amháin atá againn anois? Tá an t-uafás obair eolaíochta i gceist, agus ceoleolaí agus staraí agus tuiscint ceart a bheith agat fiú amháin ar na téacsanna Gaelach chun ceann ceart a chruthú. Agus an t-uafás fiú amháin, bhí siad an-tógtha leis an dath agus an, agus gach rud mar sin a bheith, agus an, bhí siad ar nós ag breathnú ar, ar, ar, má bhí tú ag breathnú ar, ar chláirseach na laethanta sin, bhí siad ar nós breathnú ar, b'fhéidir, leathanaigh ó, ón Leabhar Cheanannais, bhí siad chomh dathúil sin. Agus an chruit agus an, an difríocht idir an chruit agus an chláirseach, bhuel, is dócha, Thar am, in aon teanga athraíonn míniú ar focal. Mar shampla, an raibh an sean, nuair a deireann siad cruit, an raibh siad i gceist acu sa sean am, b'fhéidir sa 5ú nó sa 6ú aois, saghas lyre? Agus an cláirseach ansin a tháinig chun cinn an chláirseach atá a dtuigeann muidne, ach nuair a deireann siad cruit go háirithe sna dlíthe a bhfuil siad ag labhairt faoi saghas lyre agus sin tá an focal tiompán ann agus úsáidtear é sin le haghaidh lyre chomh maith. So níl a fhios againn de réir mar a thuigim ach deir na saineolaí gur b'fhéidir go bhfuil athrú ar an bhfocal sin, an méid, téann sé ó cruit ach gan an, téann sé ó cruit go cláirseach ach gan an lyre mar pháirt den ceol, an dtuigeann tú? Athraíonn an harp isteach go harpsichord agus an harpsichord isteach go piano. Is saghas an forbairt atá ar an ceol go deo, ar na huirlisí, an dtuigeann tú? Ceart go leor, bhuel, grma agat. Agus bhfuil aon cheist ag éinne eile mar sin ar Bhrian? Trevor, le do thoil ansin.
Grma agat, a Bhriain, bhí sin an-suimiúil. Bhí díreach cúpla pointe agamsa ansin, níl a fhios agam an ceisteanna iad. Ach luaigh tú, go mb'é an bhean sin a dúirt go gceapann siad gur téada óir a bhí i gcumasc sna seanchláirsí, agus ar a leithéid sin bhíos ag léamh cúpla ranna aoire le déanaí agus tá siad sin faighte in Éigse 12. Agus i gceann amháin deir sé, tá dán amháin ann agus deir sé, agus n'fheadar an gcabhraíonn sé sin libh? Déarfadh go mbreis go ní raibh mé in ann cuimhneamh ó mo sheasamh ach tá sé agamsa anseo, cruit úr go téadaibh airgid ní samhlaí ní ba sluaighe, agus i ndul fád mhéaraibh do bhíos ina téadaibh umha, agus cinn sin go bunúsach. Dá mba rud é go raibh cruit agat agus é le téada óir agus airgid, dá rachadh sé faoi do mhéaracha bheadh sé cosúil le cré-umha, sin if they were originally gold and silver,

Ok. All you've drunk of dandelions, i.e. rud éigin atá fíorshearbh, very bitter, tagann sé amach, tagann sé amach trí do mhéiribh, it comes out over your fingers, i.e. go seinneann sé ceol ar an gcruit atá thar a bheith searbh mar gheall ar an caisearbhán a ólann sé. Sin cúpla rud a bhí agam ansin. Alright, an-spéisiúil.
Go raibh míle maith agat. Go raibh maith agat.
Is dócha go bhfuil an t-uafás dánta amach ansin. leis an gcláirseach atá luaite ann ach mar is eol dúinn go léir is dócha eh, cuid mhór de na dánta seo eh, eh, níl eolas ag cuid mhór de na staraithe fiú amháin atá ag obair ar an gcláirseach nó ar an ceol. Mm. Um, uair amháin bhí bhí bean éigin ag tabhairt amach dom ar Facebook agus is saineolaí ceoil de réir mar a thuigim i gcoláiste Meiriceánach agus tháinig sí ó, is Éireannach í, agus tháinig sí ó ó Coláiste na Tríonóide agus dúirt sí go raibh an an an nach raibh an níor thuig sí cad a bhí mé ag labhairt faoi ar chor ar bith leis an leis an seanchláirseach, cheap sí go raibh an an seanchláirseach agus an nuachláirseach an rud céanna agus tháinig an an bhean seo ó ó Coláiste na Tríonóide. dochreidte, ach sin an bealach a bhfuil sé. Tá an t-uafás obair le déanamh. Tá stair an-domhain ag baint leis agus níl fiú amháin an obair déanta acu ar an gcláirseach é féin i gColáiste na Tríonóide. Níl mórán staidéir déanta air ar chor ar bith agus tá sé ansin. Ach tá cláirseach eile acu, tá cláirseach eile acu i gColáiste na Tríonóide ach tá sé, ní féidir leat breathnú air, tá sé, tá sé isteach i seomra éigint. Agus d'fhéadfadh siad, i gcónaí ceapaim, go d'fhéadfadh siad músaem cláirsí a chruthú i gColáiste na Tríonóide. Ach, faraor, muna bhfuil airgead ag baint le seo, nó mar, de réir mar a cheapann siad nach bhfuil aon airgead ag baint ag seo, níl, níl, níl cúis ná, Aon rud leis? Go raibh míle maith agat. Go leor, Trevor, go raibh maith agat as sin. Agus bhfuil bhfuil aon cheist b'fhéidir deireanach ag éinne ar Bhrian ansin? Um, b'fhéidir go n-iarrfaidh mé féin rud amháin eile. An ceol is sine atá ann ón gcláirseach, bhfuil taifead againn ar sin, sé sin sna lámhscríbhinní, a Bhriain, nó, nó an eol duit? Em, d'fhéadfadh mé rud eicínt a thaispeáint anseo. B'fhéidir seo. Tá sé seo an ap Huw, tagann ón Bhreatain Bhig an Bhreatain Bheag ach um, Tá sé ó b'fhéidir míle bliain ó shin. Anois ní thuigeann siad go díreach conas é seo a léamh, tá teoiricí éagsúla air, ach go bunúsach is saghas Boolean logic atá i gceist, is dócha, níl fhios agam go díreach ach 1 agus 0, an dtuigeann tú, sin Boolean logic, tagann sé ó George Boole. Bhí Robert ap Huw ag fear Sasanach agus tá saghas ones and zeros mar a deirtear, bunús an ríomhaire agus an teicneolaíocht sa lá atá inniu ann. So saghas ach an rud spéisiúla faoi, tagann sé an Bhreatain Bheag ach cuid mhór den téarmaíocht atá ag baint leis, tá sé i nGaeilge. agus níl fhios acu cén fáth ach b'fhéidir tá scéal sa stair nó sa mhiotaseolaíocht nó b'fhéidir saghas leath den stair agus leath den mhiotaseolaíocht go raibh cruinniú ollmhór i nGleann Dá Loch le cláirseoirí sa bhliain b'fhéidir 1000. 100, ceapaim, timpeall air sin, agus tháinig siad ar fad le chéile agus ar tháinig an traidisiún atá sa Bhreatain Bheag ó Éirinn de réir mar gheall ar an gcláirseach. Má tá traidisiún acu féin sa Bhreatain Bheag ach ar tharla sé, ar tháinig sé ón Éire mar gheall ar na, tá na téarmaí atá sa seantraidisiún seo ag teacht ón nGaeilge. Tá rudaí ar nós rudaí ar nós faoi Gleann Dá Loch agus Gleann Dá Loch agus roinnt bailte i mBaile Átha Cliath chomh maith, roinnt de na téarmaí agus bhí bhuel tá tá tá tá Tá daoine tar éis taifeadadh a dhéanamh ar cad a cheapann siad go bhfuil siad á léamh sa seanleabhar seo. Sin pictiúr amháin de. Ach tá sé an-éagsúil. Níl mórán tíortha ar domhan go bhfuil, is dócha, slí chun an ceol a scríobh ina bhealach féin seachas an slí Iodálach, is dócha, a n-úsáidtear inniu.